Ee, nna anyị ke ka ị mere ọ dị mma afa m bụ Patrick Okeke Emezuo ee agafetara m were fụ emume ị na-eme kana na Ahọ Udo be anyị m were sị ka ịgwa ụwa ihe ị na-eme gwa ya afa gị afa m wụ Jeremiah Ezeoke onye Agbịrịgba Nanka ibe a na-etu m wụ okwu erighị izu ọ naghị efu yes gwa ya emume emere kana emume e mere ebe a taa bụ anyị bịara wefụtara Nanka ji emeghị ibe a Nanka ejiha eri ji ihe ha kpọ ji na Ahọ Udo Nanka onye ọ na-akpọrọ ya ibe ọ kpatara o were mana zizi emechara ibe a taa onye wefụta ji ebe o ya dụrụ ya na mgbe ọ ya kpọọ ya na-eleta ego leta uru o jiha eleta ọghọm letakwa n'ogologo leta arụ isi ike anyị nwere onwe anyị wefụtara ya ọ dụkwuola anyị na mma dụrụ ndị Agbịrịgba wefụtara ji ahụ ọ ibe anyị jụrụ ebe a meta gwa anyị ndị anyị nwa bụ ndị wefụtara ya nọ gwa anyị kọwara anyị ọfụma ka ndị ọzọ mara ndị wefụtara ji bịara kpọ ya tata bụ obu be Ezekwu Udeze Anaka igbu enyi onye wefụtara obi ije bụ n'obu ọ ya duru anyị ozi anyị na-eje ọ ya sị na ahọ ezuene emego omenala emere n'obu wee weta mee nke a na-eme ebe a ọ ya duru anyị obu be Anaka Ezekwu Udo igbu enyi
nna anyị kedu ihe jikọrọ ụnụ o nwere mgbe ọ na-ana awụ oge ụfọdụ a sị Nwadunu na-abịa akpọ ji kedu ihe jikọrọ ụnụ na Nwadunu ndị be Ezekwu Udo kedu ihe ji mvụ ya ebe a ibe jikọrọ anyị na ndị be Ezekwu Udo anyị na Nwadunu ịma mgbe ochie onye ọ na-akpatara ego bụrụ ọgaranya o nwere ibe ọ gaghị emezi ọ chọta onye ga-emere ya na biko mewere m ibe dị etu a ọ ya bụ ibe jikọrọ anyị na ba ụbata etu ọ dịzi etu a taa Nwadunu anwụọna anyị kpọrọ ụmụ ha oku ha bịanụ ka anyị mara ozi eduri ndị ahụ ndị onye ochije debe ya ebe merekwa aga ịta o kwere onye nna ya dochiri ga na-eme ya mana o nweghị onye anyị fụrụ ugboro ugboro ugboro naabọ anyị kpọrọ ha na 28 kpọrọ ha na 29 nọgide na obu o nweghị onye anyị fụrụ anyị wee sị oke etu ọ dị etu a anyị ewerekwana ibe ha nyere ya na na-enyere ya enyere ya onye ọzọ ya mebere anyị ndị onye ha mere n'ụtụtụ a before anyị fụtawa onye ahụ jere kpahaga ibe niile a na-akpa ha ga before ya eme nke a na-eme n'ogbu were fụta na fụtawa na-abịa onye ahụ emee na ya anyị ewerekwana ibe anyị si na asịkwa mebere anyị edobe ha atụ ha ka anyị bịa ka anyị tụọ alo maka ife n'obu anyị bụ ọwụ na ha bịara anyị tụta alo ya mara na onwe onye nna ha ziri ibe ha na ibe ọ na-eme o mekwu na ya sịwa na-eri ibe nna unu na-emere anyị memere Nanka ọ bụghị anyị nwe ọ bụrụ na eje fa je mee ya anyị were fụtara mana fa bịa ha anyị emere fa nche were fụtawa Ee, ife afa anyị kọrọ emekwala ka Nanka niile mara n'ọyọ Nanka ma a gwara anyị dere akwụkwọ kezuo Nanka niile kezuo ụmụnna niile kezuo village igwe ọ makwa igwe ma ewejere ya akwụkwọ PG Nanka ọ makwa ewejere ya akwụkwọ chairman Agbịrịgba ọ makwa o wejere ya akwụkwọ ewejere Agbịrịgba o nwere ife fa sara o nwebeghị onye sara ihe ọbụla thank you kpọkwaa afa gị aba m bụ Jeremiah Ezeoke onye Agbịrịgba Nanka okwu erighị izu ka a na-etu m ọ bụ ichie m thank you kedu ozi ikpeazụ ị na-ezi ndị Nanka na ndị ụwa ma Anambra State ozi m na-ezi ndị be anyị ndị Nanka a sị na o si taa dị mma na ọ dụbara gboo ibe anyị na-achọ bụ nwoke biri nwaanyị biri onye mara oke ruru ya aka onye erine nke mmadụ ana m asị ndị Nanka ndị ụwa niile ibe a chọrọ bụ ọdụmma na udo na ịfụnanya na ịdị n'otu o nwe ihe e ji ọgba aghara eme ebe udo dị ka ebe udo dị ka ọganihu na-adị onye ji onye ji udo ya udo sorokwu ya na be jide ọgba aghara ya gwụrụ na azụ na beko ibugo ya afụta afụta ana m asị Chineke bi n'igwe onye nụrụ onu m ja-adị onye anụghị onu m ja-adị anyị adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ papa ahụ na-abịanụ anyị agbakọkọ ebe a na ndụ ha agbakọ n'ọnwụ n'aba Chineke onye kere ụwa na ana na-ekwuru anyị nụ